guys unu kata onye m fụ tata unu kata onye m fụ tata hmm. before ana m agwa unu si unu nọọsụ ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke bụ ife na-apụ apụ n'obodo oyibo obodo south m sikwu obodo oyibo before unu bido kọwa m si m ee south ọ bụ obodo oyibo south ọ bụ obodo oyibo ama ka esi wee kwudi okwu a sị na ọkụkọ bụ efi efi mmadụ bụ efe ibi ama nke esi ekwudi okwu a biko obodo nke anụnwa south a bụ obodo oyibo nke anyị fụrụ anya anyị ejenurọ side nke ọzọ ọ bụrụ na gị nwa ejego side ahụ ekele dịrị chukwu mana anyị nwa ejenubero ebe a bụgodo obodo oyibo nke anyị fụrụ because ebe a na-abụ obodo oyibo ofu obodo oyibo dị na the whole africa ịghọtago so after obodo oyibo ezigbo obodo oyibo nke a iche na bụ obodo oyibo the next one bụ nke a because ife na-eme ebe a na-eme ebe a moto kụtuo ya pịalie ya isi ọ pịalie ya ọkpa akwụọ ya ụgwọ be anyị o nwe ebe ọzọ na africa ọzọ a na-akwụ ụgwọ a then ọ bụrụ na gịnị mee this ị ka nka ebe a wụ na ị nwere akwụkwọ obodo ị ka nka ebe a 60 years akwụba ya ụgwọ ọ bụkwa na ị nwere akwụkwọ obodo every month o nwe ndị a na-akwụ ụgwọ o nwe nke a na-akwụ na be anyị every month o nwe ndị a na-akwụ ụgwọ ị mụọ nwa n'obodo ọ ka ha ji amụrụ ọ ka m ji wee kwuo na ndị obodo a na-ana n'iyi ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo unu na-abịa achịkọrọ bụ ndị grandma ha gasị because fa na-ebido na nwata na-amụ nwa ha na-ebido na 10 years mụba nwa because gịnị mpa fa si fa na ya na-enye onye ọbụla mụrụ nwa enye enye enye ife na 400 rand pụtara ego ole na ego be anyị ego ole ka ọ pụtara na ego be anyị ka m gbakọ ego ole ka ọ pụtara na ego be anyị e, almost plus and minus e, ife na 40k ka ọ pụtara na ego be anyị ị mụọ nwa ịtụtụ ime mkpuke ime ọghọm ịmụọ ime ije ije pịa ọkụ tụtụ ime ọghọm akwụwa ya ụgwọ nwa nwa nwee elibe ego one 40k n'ọnwa ọbụla ọnwa ọbụla enye 40k ifuge benefit niile dị ebe ọ dị na be unu so why mere ya eji kpọ ebe obodo oyibo benefit niile dị ebe ọ dị na be unu o nwe obodo ọzọ ọ dị obodo ndị isi ojii ọzọ ọ dị gwa m gị nwa na-akọgheri akọgheri si m ee ebe ọ bụ obodo oyibo ebe ọ bụ obodo oyibo gị nwa kee ebe ị nọ ị nọ naija ka ị nọ obodo oyibo ekwa ibi ebe a ịnọrụgodo ikwetegodo na ọ na-eme ikwetegodo na ebe a ikuku obere ikuku obodo oyibo ya ekusatụ gị ka ị ghara ịkọgheri akọgheri ọ ya mere m ji wee kọba ife a so ife a m chọ ịkọ na m ma akọzie n'ife onyonyo ọzọ m chọ ịkọ because ile m elika nsa ya ọnụ otu ọ na-ada pịala m pịala pịala ịghọtago so ebe a bụ obodo oyibo yes obodo oyibo anyị nwa batagoro fụ ya no mata na obodo ụmụ anụmanụ na-asị n'iyi ụmụ nwoke be anyị ịnabata ebe anyị if- obodo etipịa alụghị because obodo oyibo ọ bụ na ọrụ adịrọ fa nwa na onwe fa sef afọ dị ọrụ fa nwa na onwe fa sef na-apụta na street na-ayọ anyị ego fa na-ayọ anyị ego a fụ ya a yọba ya ego ọkwa ndị anyị bịara be fa atakoro atakoro fa fụrụ ọrụ rụọ ị ghọtago mana ife niile dị na ya ife niile dị n'obodo ife nweta dị n'obodo dịka otu o si dị n'obodo oyibo yes i je nọọ dọsa ofu ọkpa ya ọ wụ na ị bịa m pịakọta ya ụtarị na ị mara ife ihe eme onwe gị tụpụ ofu ọkpa ya na korota des mụrụ mmadụ si ya moto ya wee gwee ya lili i were crutches na-aga a kwụọ ya agbagba ego ego ya eruchakwa ten m na be anyị ị ghọtago so ebe ọ- ya a kpọrọ ya obodo oyibo ka ile ị na-ada ị na-akụ elife ị na-amara ebe ọ bụ obodo ọkwa obodo oyibo anyị nwa bịara ebe a fụrụ ya n'obodo oyibo anyị ọ n'obodo oyibo anyị n'isi anyị n'obodo obodo n'obodo oyibo anyị kwa n'isi ụmụ anụmanụ ụmụ unu nwanne unu nwoke ọ n'obodo oyibo n'isi fa ị ghọtago so ịghọtafere m ife m na-akọ gezie ntị n'ife onyonyo ọzọ na-abịa ka ị ghọta ife m chọ ịkọwa maka this thing na onye m sị unu na m fụ taa onye m chọ ịkọrọ unu akụkọ ya nene ife onyonyo ọzọ na-abịa na after nkaa ka ị gezie ntị ghọta ife m na-akọ ị ghọtago